Unu patu pro sa comunidade e s'ativatzione de s'àrea de crisi pro sa provìncia de Nùgoro. Fiat ora chi sos cussitzeris regionales eletos in su territòriu de Nùgoro, sas istitutziones locales e sas fortzas sotziales s'esseren unidos pro arribare a carchi resurtadu chi torret àlinu a unu territòriu oramai a puntu 'e mòrrere. S'initziativa de ses cussizeris regionales de su 'e Nùgoro, chi ant detzisu de fàghere iscuadra chentza pompiare su colore polìticu, at permìtiu de pònnere in finantziària unas cantas initziativas pro permìtere a su territòriu de cumintzare a chessire dae su trèmene econòmicu e sotziale de custos ùrtimos annos. Su chi est istadu fatu in Commissione 'e Bilànciu est istadu ispricadu custu manzanu dae sos cussizzeris regionales paris a su partenariadu de su 'e Nùgoro chi ses meses faghet aiat cunsignadu a su presidente Pigliaru unu progetu pro su rilànciu de su territòriu de Nùgoro. Sa chida chi intrat pròpriu in s'àmbitu de custu progetu s'an a ativare chimbe addòbios temàticos pro intervènnere in sas emergèntzias prus importantes. Su chi an fatu sos cussitzeris regionales, però, est carchi cosa de prus. Prima de totu an postu in finantziària un'artìculu ses bis chi s'afiancat a cussu riservadu a su Sulcis Iglesiente chi permitit de aviare s'iter pro reconnòschere a su 'e Nùgoro s'istadu de àrea de crisi chin totu sos profetos econòmicos e fiscales. In prus an fatu a manera chi sa Giunta aeret aumentadu sa cuota de su mùtuo pro s'infraestruturatzione dae seschentos a setichentos milliones de euro pro riservare a sos zassos industriales de su 'e Nùgoro unu fundu de deche milliones de euro pro dare rispostas a sas carèntzias istòricas chi an frenadu cale si siat punna 'e industrializatzione moderna in sa Sardigna de mesu. In sos interventos issoro, sos cussitzeris regionales Efisio Arbau, Luigi Crisponi, Pietro Pittalis, Daniela Forma, Roberto Deriu, Angelo Carta, an sutaliniadu s'unidade issoro pro arribare a unu resurtadu istòricu. Como tocat de dare cara a Giunta e burocratzia regionale pro atuare cantu prima su chi est istadu detzisu in finanziària. Roberto Deriu at ispricadu sas cajones de custa unidade, B'est su perìculu chi sa derruta de su sistema industriale e econòmicu diventet unu disacatu sociale, tocat de intervènnere chentza pèrdere àteru tempus. Un'interventu de chimbanta miza euro pro adeguare sos marciapiedi de Nùgoro a sos bisonzos de sas pessones diversamente àbiles e custrintas in carrotzina, ma fintzas de sas mamas chin sos passeginos. S'initziativa l'at picada s'assessore a sas atividades produtivas chin delega a sa politzia munitzipale a sa viabilidade Francesco Guccini, chi dae su fondu chi collit sos balanzos de sas contravintziones at riservadu unu capìtulu pro custos interventos netzessàrios. S'interventu est istadu presentadu custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa e chin s'assessore Guccini bi fit Gonaria Còngiu, chi dae medas annos est gherrande pro su reconnoschimentu de sos diritos de sas pessones diversamente àbiles. Sos traballos ant a sistemare sos marciapiedi chi sos disàbiles non resessini a trabicare. Su fundu istituidu dae s'assessore Guccini at a èssere finantziadu cada anno permitinde de fàghere a bellu a bellu sos traballos in totu sa tzitade, unu primu passu pròpriu pro fàghere de Nùgoro una tzitade tzivile. Mancat pagu a s'aprovatzione de sa finantziària, eris sa Commissione Bilànciu ch'at acabadu s'esame de sos artìculos, sa chida chi intrat at a esaminare sos allegados e su decheotto de frevàrriu su documentu finantziàriu at a aprodare in Àula. Sos sindacaos an pediu setanta milliones pro su pacamentu de sos interventos sòtzio-assistentziales e sanitàrios arretraos. In prus sa Giunta s'est impinnada a non mutzare dinare de su fundu pro sa non autosufitzièntzia, su sotziale, sa gherra a sa povertade, ma tocat chi como sos impinnos diventene fatos cuncretos. Est su chi pedit sa segreteria regionale de sa CISL, chi apretat pro torrare a pònnere in finantziària su dinare netzessàriu pro sos pianos personalizados. Su binti de Sant'Andria de s'annu passadu, si leghet in una nota, sa Regione fit galu dande a sos sìndicos pagu prus de nove milliones de euro pro sas atividades Duamiza e Trèichi, Gestione Duamiza e Batòrdichi. S'efficièntzia de sa pùblica amministratzione si misurat subra sa capatzidade de rispòndere in presse a sos bisonzos de sas categorias dèbiles. Segundu sa CISL sa Regione no est chi ispendet meda pro sas polìticas sòcio-assistentziales pro sa gherra a sa povertade, ma ispendet male, Galu no at unu sistema de profetu pro su monitoràgiu e sa verìfica de sos interventos. Lu diat dèpere fàghere picande in cunsideru assòtzios e sindacados. Sa Giunta at autorizadu fintzas a s'acabu de frevàrgiu duamiza e bìndighi sos pianos in èssere a su trintunu de Nadale duamiza e trèighi. Una pròroga chi fachet pessare, nata sa Cisl, chi in sa cunfirma assessoriale de s'istantziamentu duas miza e batòrdichi pro sas polìticas de inclusione sociale a critèrios prus pesantes pro su reconnoschimentu de sa non autosufitzièntzia. In una Regione chi funtzionat bene, concruit sa nota de sa Cisl, s'ispesa sociale aumentat o minimat in base a sos bisonzos efetivos de sos citadinos e non pro sichire su risparmiu detzisu dae sa Giunta. Intre su duamiza e nobe e su duamiza e trechi sa populatzione de sa Sardigna est minimada a dispetu de su chi nana sas istatìsticas ufitziales. A lu nàrrere est sa CNA chi càlculat undichimiza residentes in mancu in s'ìsula. Su bonu sunu zòvanos chi ana lassadu sa Sardigna in chirca de traballu in àteras regiones de Itàlia o iss'èstero. In s'ùrtimu censimentu Istat est istadu registradu un'aumentu de prus de bintisei miza residentes intre su duamizeundichi e su duamizetrechi, ma custu incrementu est istadu petzi virtuale. Analizande sos datos ufitziales de s'Istat, su Centru Istùdios de sa CNA at rilevadu chi sa crèschida de sa populatzione sarda si depiat a sas operatziones de verìfica fatas dae sas anagrafes comunales a pustis de s'ùrtimu censimentu de sa populatzione e de sas domos, chi dae su nobe de Santu Gabine a su trintunu de Nadale duas miza e trechi ant torradu a pònnere in sas listas anagràficas vintotomiza setichentos e sèichi residentes virtuales. Imbetzes, in base a su bilànciu intre nàschidas, mortes e trasferimentu de residèntzia, in pràtica bi fin trintasemiza abitantes in mancu, de sos cale una parte sun istados torrados a inserire in sas operatziones de verìfica de sas listas anagràficas pro su censimentu. Segundu s'Ufìtziu Istùdios de sa CNA, duncas, a su netu de custos irbirgos contàbiles chi non currispondent a su movimentu reale de sa populatzione, S'andamentu demogràficu de sa Sardigna cunfirmat su calu cumintzadu dae su duamizaeoto. Mancant duos meses a su cumintzu de sa Italian Softball League e sas formatziones chi ant a partecipare a su campionadu feminile sun zai traballande pro si fàcher acatare prontas. Pro sa 'e trèichi bortas in fila a pare b'at a esser fintzas su Nugoro Softball chi a dispettu de totu sas dificultades finantziàrias chi cada annu depet afrontare, est paris a sas mannas de su màssimu campionadu italianu. Sa Regione cust'annu puru at minimadu sos contributos de su baranta pro chentu. Sa dirigèntzia s'est moghende pro ammaniare una formatzione de primore suta sa ghia de s'allenadore cubanu Clay Rodriguez Cheto, oramai de domo in Nùgoro. Cunfirmada Ambra Collina

Sa punna est cussa de permìtere a su movimentu de crèschere. Su campionau at a cumintzare su bator de aprile, su Nùgoro Softball est in su girone A chin sete iscuadras, mentres s'àteru at a èssere de oto iscuadras. Sa binchidora de cada grupu at a andare a manera direta a sas finales iscudetto, mentres sas àteras s'an a zocare sos àteros duos postos pro sas semifinales. In sa partia de esòrdiu su Nugoro Softball at a ospitare su Caronno in su campu de Viale Mannironi. In su secundu turnu sas nugoresas an a andare in trasferta a Rovigo. Sa 'e tres zorronadas at a bìere su Nùgoro impinnau in sa partia difìtzile chin su Bollate chi cust'annu puru punnat a s'iscudetto.